ndị be anyị ekele m ụnụ ee akọgo m onye m wụ mụnwa wụ Chukwudinigbo agwụna mkpume azụ ka eji makarị m igwe mkpume n'enugwu ukwu ee ajụjụ a na-ajụ maka ihe alụsị ọ magburu onwe ya agụgo m akwụkwọ gụọ gụọ gụọ gụọ gụọ ya jee na mahadum ihe ndị ọcha kpọrọ filọsọfị ọ ihe m gụ n'akwụkwọ ịkọwa ya n'igbo bụ filọsọfị ahụ kedu ndị anyị wụ n'ụwa kedu onye mmadụ wụ kedu ka mmadụ si bịa n'ụwa nchọpụta maka onwe anyị ma ihe na-eme n'ụwa tupu a mụọ nne na nna anyị wee mụta anyịnwa kedu ka ụwa si bido kedu ihe ụwa kwụfụ ebe a nwụdobe ka a na-awụdobe isi na-etugburu oge unu a na-ekwu na-ekwusi ike onwezi onye igbo dị ndụ tata ya-akọwa ihe m na-achọ ịkọwa kịta gbasara alụsị n'ala igbo ndị maalịa ndị maalịa ya-akọwanwu ya ha anwụchawo ndị ka dị ndụ uche ha ezuchazi maka nka maka onye na-aka nka uche ya na-aka nka ọ na-awụ nna zụchaa nwa nwa azụba nna ihe nwa ji azụ nna ma nna kaa nka wụ na nna kawa nka o mewezi ome ka nwa nwa ọ zụ nwa ya nwa ọ zụ ahụ wee zụba ya ya ihe m na-achọ ịkọwa ara m akọwa ya na ọ mụ tọchara ndị niile nọ ndụ n'ala Igbo mba ana m akọwa ya na ọ mụ kacha mara ihe n'ala Igbo mba ana m akọwa ya na ọ mụ kacha nwee ego n'ala Igbo mba ma ọ na ọ mụ kacha mara mmadụ mba ana m akọwa ya ihe ndị ọcha kpọrọ authority onye zụ mụ kọwara m ihe m na-ekwu maka ya tata wụ Osita Agwụna ọ ya wụ a sụọ ya n'oyibo number 1 king that has reigned in the history of Igbo land m ma-akọwa ya mgbe m ma-abịa ọzọ ihe m ji ekwu na Osita Agwụna wụ eze kacha eze chịgo n'ala Igbo ihe o mego ihe o mego ihe o mere na ndụ onwezi ndị ya-emenwu ya onwezi ndị ya-eme ya tata onwekwuru merie mgbe ọ nọ onwekwuru merie tupu o wee chịwa ka nna n'okwu ajụ m maka alụsị alụsị alụsị wụ ọgwụ alụsị wụ ọgwụ ibe e ji wee kwuo na alụsị wụ ọgwụ wụ alụsị wụ ndị gboo bịa nekọta anya ka ajọ ibe si dị n'obodo ndị a na-akpọ ndị akam n'uche ndị a kpọrọ akam n'uche mgbe gboo anara enwekekwa ego anara enwe ego mana ihe e ji mara na ha na-aga atụ alụ atụ alụ ewere ala mee ife ala nwa abanye ndị a kpọ ndị akam n'uche na ndị nwere ife a na-akpọ ose na abọ ose na abọ bụ onyinye chukwu na-enye mmadụ ara enye mmadụ na o nwere ego ara enye mmadụ na ọ nụkọkọta nwaanyị ara enye mmadụ na ọ mụka nwa ọ wụ uche chukwu nye mmadụ ị chọba ya n'oyibo wee kpọọ ya wisdom mana ose na abọ gafe wisdom ibe ose na abọ gafe wisdom wụ na onye nwere ose na abọ ya nọ na n'anya etu nwaanyị dị ime abata bịa ma ọ gafe ebe ọ nọ ọ kpọọ ndị be na ya nọ sị lekwa nwaanyị a dị ime na-aga a sị ya ọ makwaghị nwaanyị ahụ ọ sị ya na nwaanyị a dị ime na ọ mụọ nwa na ọ ya-amụ nwoke nwaanyị a vucheche ime anwa ọnwa itenaanị a na-evu afọ ime mụọ nwa ahụ ọ mụọ ya nwoke ose na abọ ose na abọ bụ onye na-ejekwa ya na-agwọtazi ya n'ọgwụ ka ha wee na-ahụ ya na-eme mana o nwee ndị Chineke nyere ose na abọ Chukwu kere ụwa nwee ndị o nyere ose na abọ ọ ndị nwere ose na abọ na ndị akamnuche ka a kpọpụ egwa ha na ajọ ihe akarịa n'obodo na ajọ ihe akarịa mgbe na-agwa ya ihe ndị ọcha aka abịara ibe oyibo kpọrọ civilization ọ ka abịara n'ala igbo ya ihe ọbụla bụ nke i meta i melụ nke i meta i melụ ee ihe alụsị na-eme ri nne mgbe gboo obodo na-eji alụsị echekwa onwe ha obodo na-eji alụsị echekwa onwe ha ihe ji akpọrọ ya alụsị ka a wee ghọta ibe m na-ekwu egwu na afa ya wụ alụ nsọ obodo na-eji alụsị echekwa onwe ha o nwee ajọ ihe mee n'obodo ma o nwee ajọ ọgwụ bata n'obodo o nwe ibe a na-akpọ aja ana m ka ya-akọ maka ya ma e meche o nwe ebe a na-akpọ aja ana ọ wụ na alụsị si n'obodo ọzọ bịa n'obodo bụ n'obodo mmadụ ma mmadụ kpere mmadụ na alụsị alụsị ebe ọgụ n'obodo tupu alụsị anwa alụọ ọrụ n'obodo anwa ọ bịa o jee n'aja ana o jee n'aja ana obodo anwa ọ gwa ya nekwe ọ bịara ime ọ wụ na aja obodo ahụ na-eche ọ wụ na ife anwụ alụsị anwa bịara na onye nwe ya nwoke anwa ma nwe ya nwa eji maka ya bịa alụsị bịa ka o gbuo mere ife anwa aja ana obodo ahụ esara aka alụsị anwa rụọ ọrụ ọ bịa ọ bụrụ na onye alụsị anwa bịa anụ na onye ọ bịara enwere ihe o mere aja ana obodo ahụ ara ekwe ka alụsị lụọ ọrụ n'obodo alụsị na-ejere obodo ọgụ alụsị na-ejere ụmụnna ọgụ alụsị na-ejere mmadụ ọgụ o nwe eme ihe tata i je kpee ya na alụsị alụsị anwa ejewe ọgụ o nwe ndị ya ga-emekwa ezi ozi gwa mmadụ sị ha bịa na o nwe ekpere na alụsị na bebe maka alụsị dị ebe niile ọ dị n'Igbo niile na o nwe ekpere na alụsị ụfọdụ ya asị na ha ara eje na ha na-eje ụka na ha ara ekpere alụsị ha na chibe ọ bụrụ onye na-eme omenala o jebe o luo o kwuru ọnụ ya na ive a na-ekwu na ya mere ma ọ na ya mere e kpecha ikpe anwa onye ikpe mara a maa ya ikpe ọ wụ na ụgwọ ka o ji mmadụ agwa oke i ji onye ụgwọ eziokwu kemgbe ya agwa o kwuo emere alụsị ka o wee gbuo mmadụ mana alụmala dị n'obodo tata alụmala n'obodo tata na-agazi adọcha alụsị ka alụsị na-arụ ọrụ ka o kwesị isi wee lụ ndị alụmala agwọrọ ọgwụ tinye ya were ihe alụsị anaghị eri ihe ọ na-eri wee nyere alụsị ọnụ alụsị na-afụkwa afụ alụsị bụ mmụọ alụsị abụrọ mmadụ alụsị bụ mmụọ ka m kọwara ihe bụ alụsị ọfụma ka ị ghọta ya nye m glas nye m glas wepụ spoon ive m ji weta iko eji aṅụ mmiri ma aṅụ mmanya oyibo kpọrọ glaasị ka ndị azị kịta ghọta ive m na-ekwu m chọwa ịkọwara onwe m chọwa ịkọwa onwe m ọfụma ka unu ghọta onye m wụ ị ma na onye amụma ara adị ile n'obodo ya m chọ ịkọwa onwe m ọfụma ka unu ghọta onye m wụ ka m sụọ ya n'oyibo awụ m a bridge between the past the present and the future generation ihe gbasara omenala Igbo onye gaa n'iru ya aja ana etigbuo onye eji m ọhụụ ekwu ya maka onye zụ mụ ị ma ka mmadụ na-agba ive ndị China na-akpọ karate e nwere master onye zụ m bụ master n'ihe m na-ekwu ana m ekwu atụ egwu onye gaa m n'iru n'ịkọwa omenala Igbo ozu aka na alụsị aja ana etigbuo onye alụsị ka m chọ ikwu ka esi ada alụsị ive m ji n'aka bụ glaasị m were ya mara ife ọ wụ ọkwa glaasị a m ji n'aka bụ iko eji aṅụ mmanya na-aṅụ ma mmiri m wee kunie kpọkuo chukwu kpọkuo aja ala wee weta glaasị dowe sị ya biko agụụ egbukwa mụ na m chọrọ ka m jewe Enugu ma ọ ka m jewe Abakaliki ma ọ ka m jewe Ọnịcha ma ọ ka m jewe Legọs na o nwe ohu oyi nwoke nwere nnekwu ego ka nje ya ka o nye m aka na ọ wụrụ na njeche ije nata oyi nwoke a nye m ego anwa na nnata mgbuori ọkụkụ glas a ka m na-agwa unu mara ihe arụsị m wee palie ije jebe ma enugwu jekọcha ije jekọchacha vuru ego nata dị gote ọkụkụ gbuolu glas gbuo ọkụkụ n'ime glas a mgbuchi ọkụ na aka ọkụ nne n'anya mmụọ abago mmụọ ahụ baa na ya mụ na ya ogbokwelu mbọsị ọzọkwa m palikwa ije m kpọkwa ya mgbe ya nata mgbuori ya anụ na-egburi ya anụ na-egbu ya ọbara na-agbụ mmiri na-awụri ya ọjị na-awụkwọ ma nzu na-ede ma isi ewu ma isi ọkụkọ ma isi ihe ọbụla ị na-egburi ị na-adịwa aka ncha ọ na-evu na-evu na-evu na-evu na-evu o vukatazi ụmụ mgbe o elu mmadụ nee anya egwu a na-atụ onye anwa ọkwa na glaasị ka anyị bidoro ya mbọsị ọ bụla i ji ezi jechee nata o nwere ihe i me ọwa agha n'aba ọwa agha n'aba maka mmụọ abagwe ọ wụrọzi glaasị ka gị na ya na-ekwu mmụọ nọ n'ime glaasị a ọkwanụ ya bụ alụsị alụsị bụ mmụọ ị bịa na-edo alụsị dochaa ya kwukwasị okwu na ya ike dị n'okwu ọnụ okwu ọnụ ka Chineke ji wee kee ụwa i kwuchere ya n'ikwuche ya bido ya mmụọ abagwonye ya ọ ya alụsị ya ive alụsị na-alụ rinne ive alụsị na-alụ rinne alụsị alụsị a na-akpọ ya tata nkọwa gị ogbo ahịa alụ nsọ onye mee nsọ obodo onye mee nsọ obodo ọ wụrụ nke a na-egbu egbu o gbuo

o mere ihe ọzọ nwe nke eti ike ọnụ ọzọ azọ nwe nke eti ike ọnụ o gbuo egbuo ọ ka o si wee dị ya bụ alụsị na-egbu mmadụ ma onye mete ihe alụsị eji egbu ya mana tata tata ọtụtụ ndị mmadụ emebichegwu alụsị ahụ ọ wụrọzi etu ndị gboo mere ya ka ọ dụ o nwere ya eje were ego maka na o nwere ego jee nyechee ma ndị na-eme ya alụsị ndị na-enedu ya anya nyechebe ego bịa kwuo ive awụrọ eziokwu o kwuo ive awụrọ eziokwu onye merie bịazịa na alụsị ahụ maka na onye nke ọzọ enyewe onye ego ha kpechee ikpe kama ha arafụ alụsị ka ọ lụọ ọlụ ọ ya-alụ a gwọrọ ọgwụ soro onye nke ọzọ maka na onye nke ọzọ enyego ha ego a gwọrọ ọgwụ soro ọgwụ egbuo ya a sị na alụsị egbu alụsị nwere ka o si egbu mmadụ ọ wụ alụsị ya-eje na uchichi okwu ikwuchi okwu ereche ọ wụrụ na ikpe ma gị maka ndị na-agba afa ya anọ ndị na-agba afa ya anọ ekwuchie ọnụ mmadụ wụ ọnụ Chukwu ekwuchie a sị mba na onye nke eh, na ọ wụ ya ka ikpe ma ọ bụrọ alụsị na-eke ikpe ọ ndị ahụ nọ n'ebe ahụ a na-eme alụsị ahụ ndị na-enedo alụsị anya ọ ba na-eke ikpe ha keche ikpe ha keche ikpe agbaa afa a gwa dị anyị na ikpe makwa ya enye ha oge ka i wee yọọ ayịyọ ma ọ ka ikwu ozi ihe i me na asị gbaghara na mgbede tụrụ etu a na ihe emekwa ego ezu ya dị mma enye gị oge anwa ọ bụrụ na imerezie gị na alụsị emere mana ndị nke ọzọ na-ekwu bụ ndị ya ga ma ime ma imere agwọrọ ọgwụ sonye mmadụ maka onye nke ọzọ egobe ego ya alụsị na-egbu mmadụ bụ emetụ alụsị eji wee gbu ya alụsị na-azọkwu mmadụ alụsị na-azọkwu mmadụ mgbe gboo ike gwụrụ mmadụ amadị ya na-akpọ osu eziokwu na osu adịrọ n'akụkụ be anyị wee nnukwu okwu mana o nwere obodo ọzọ osu dị ụwa dị na ha mara ihe wụ osu a na-asị osu osu osu osu osu ụwa dị mara ihe wụ osu osu ị na-ene anya wụ na arụ gbasara alụsị ka o si wee bido osu si na alụsị wee bido ka m gwa gị o si wee bido ọ na mmadụ emeta ihe obodo na-asọ nsọ awekwa ya dị ya eh, ihe i mere obodo na-asọ ya nsọ na ị ya-eje ịṅụ iyi na alụsị ihe i mere ị ṅụọ iyi anwa arafụ ọdụ oge na alụsị ọ kwa na ị ṅụrụ iyi ọ bụrụ na obodo na-etiwe mmadụ ihe e nwere ike aka ma n'ụwa ọgwụ enwere ike tiwe ya wee merụọ ya arụ mana akpọrọ ya ka e jee na alụsị o wee gbaa ọsọ na a ya-akpọ ya jee na alụsị o jee na alụsị ahụ o jee si n'azụ o jee si n'azụ o jee kụọ alụsị mba nwere ihe a na-akpọ ịkụ mmadụ mba ka m kọwaara unu ya ọfụma ọfọdụ ara ọjọọ ịkụ mba igbo na-asụ n'onu ọ bụrụ na nwatakịrị rahụrụ nwa na nne ya ji esi nri nne wee chọọ ka o tie ya ihe nwatakịrị agbafụ ọsọ wee fụ ofu agadi nwoke ọzọ na-aganụ ma agadi nwaanyị ọzọ na-aganụ jee n'azụ ya jee makudo ya ọ kụgo onye anwa mba onye anwa ya-asị mama ya nne biko rafụ ya nne biko rafụ ya nne biko rafụ ya na ị ghọta ihe m na-ekwu ọfụma onye jee kụọ alụsị mba dịka onye jee gbakwudo okenye maka na a na-achọ iti ya ihe ka onye anwa zọfụta ya onye kụrụ alụsị mba obodo ayazi emetụ ya aka ọ yazịkwa aṅụ iyi obodo asọzi ya nsọ a sị na ọ nwa alụsị nwa alụsị ọ gaba asị na nwa alụsị ya na obodo azị na-emekọ ihe o sie nri o rie o jee n'afịa o nwerọ elesi ya ihe a sị na nwa alụsị ọ bụ nwa alụsị ka osu si wee originate ya In other words, sorry to interrupt you because I think our audience would like to hear. So it means that Osu is an intimidation thing.
Osu, it's not, it's, it's not Osu really...
about intimidation. If Osu, the origin of Osu can, origin of Osu can na-agwa ya. Onye mere nsọ ala n'obodo jee gbakwula alụsị obodo amafụ ya na ha ama enwezi mmekọ Well, uh, in conclusion, I know that Alusi is a very vast um, topic, but um, is it part of the Igbo culture, sir? Um,
ajụ na-ajụ ma alụsị usoro omenala ndị Igbo alụsị alụsị na nsụ ya n'oyibo alụsị is not part of Igbo cosmology alụsị is not part of Igbo custom and tradition alụsị has absolutely nothing to do with Igbo custom and tradition ihe bụ alụsị ka m gwa gị ugbu a na ọ bụ ihe obodo mere maka ajọ ihe bịa karịa n'obodo alụsị bụ mmadụ mere ya mmadụ mere alụsị a bịa n'obodo o nwee ebe a na-akpọ aja ana nwe ebe a na-akpọ obu o nwee ebe a na-akpọ aja ana nwe ebe a na-akpọ obu ị bịa na obodo ọbụla nwere aja ana maka obodo ọbụla nwere aja ana obodo nwere aja ana mana aja ana enwerọ oke kpata o ji aga onye maa arụ n'ọka gbata enugwu ukwu aja enugwu a na-egwe maka ohu aja ana ohu aja ana mana onye meta ihe alụsị alụsị wee chọrọ ya bịa n'obodo alụsị wee jee na aja ana ihe a na-akpọ permission alụsị eje na aja ana permission na-ekwe ya bịara ime ọ mmụọ na mmụọ na-alụ ọrụ a mmadụ na-agwa ya

ị na-elekwu arụsị enwerọ ọkpa na-eje ije mmadụ ka o ji eje ije arụsị chọọ izi ozi mmadụ ka a ya-ezi ozi ya bụ na ngwụcha okwu m na-ekwu bụ ndị be anyị tata ụmụazị be anyị na-eje na alụsị na-eje na alụsị na-eje na alụsị agwọ nke agwọ nke ọzọ were egbu ma mmadụ ndị gboo egburọ mmadụ na alụsị alụsị ndị gboo mere wụ ahịhịa na mkpọrọgwụ ka e ji mee alụsị nke a na-egbu mmadụ etinye ya kịta ọ bụrọ alụsị ka a na-emezi ọgwụ ka ha na-agwọ and ọgwụ a na-agwọ abụrọ ezigbo ọgwụ maka e nwere ezigbo ọgwụ nwee ajọ ọgwụ ọ wụ ajọ ọgwụ ha na-agwọ kpọọ Chukwu okike i kere ụwa kee ihe dị n'ụwa i kere amadi kee ogbenye kee ọdịnadi kee ajadu kee nnekwu ọkpa kee obere ọkpa ihe m na-ekwu ana m ekwu ya n'ọgbọ m kwute mma na-adịrị m m ekwuterọ mma na-adịrị m ndị m gwara ya anụ ha nụ onye tụwugo okwu nkwu ya arafụ nke ndụ ndụ na ndị mma agwa ya anụ ya aghọta ya ya afụtakwa echi ekene m unu ndewo